Tá mé anseo in Áras Éinne ar Inis Oírr leis an amhránaí Liam Ó Maonlaí. Cé chaoi bhfuil tú, Liam? Go maith, a Nain.
Tá súil agam nach raibh tú ag fanacht rófhada orm. Ah, ní raibh, ní raibh, ní raibh, ní raibh aon bhail, ní raibh aon bhail. Bhí mé féin ro-bheag deireanach aisteach go leor freisin, mar. Ach tá an lá thar cinn, buíochas le Dia, agus coicís déanta anseo agat beagnach, nó. Breis agus coicís anois, tá mé ag teacht i dtreo deireadh na míosa, so mí iomlán a tugadh dom anseo. Go deas. Ah, pribhléid. Ah, pribhléid iomlán, you know. Mar tógadh i mBleá Cliath mé agus, ach tógadh le Gaeilge mé. Bhuel, thug m'athair Gaeilge dom, agus mé ag foghlaim conas mé féin a chur i láthair, you know, so an-óg. So ní raibh a fhios agam gur teanga a bhí ann fiú ach just fuaimainí a thug sé dom agus amhráin, Buachaill ón Éirne, Óró Sé do Bheatha Abhaile, Siubhán Ní Dhuibhir, trí amhrán gur cuimhin liom. Agus ansin chuaigh mé ar scoil. go Scoil Bhríde i Raghnallach agus i Scoil Lorcáin i Baile na Manach agus dream Chonamara ar fad a bhí ann sna scoileanna sin so chuaigh siad i bhfeidhm orm mar dhaoine agus mar an an seasamh a bhí acu agus an jizz a bhí acu sna hamhráin agus a leithéid agus is ansin a chuir mé aithne ar an nGaeilge mar chóras cainte agus ansin thosaigh muid ag dul go Ciarraí chuile shamhradh agus is ansin a thug mé faoi deara Gaeltacht agus conas mar atá an gaol idir an duine agus an tírdhreach agus an talamh agus é sin uilig agus is cuimhin liom chéad uair riamh a raibh mé, níor thaitin uibheacha liom agus bhí mé i nDún Chaoin i Tigh Mholly agus bhí mé ann agus bhí mé saghas ag fossáil faoi mo bhreicfeasta agus thángamar ar an gcinneadh go mbeadh ceithre sausage agam. Oh, sea. So dúirt, dúirt, is dóigh liom gur Máire Áine Ní Dhála, dúirt sí liom, so beidh ceithre sausage agat, an ea? Agus dúirt mise, Beidh, agus dúirt sí, Bainne? Ah!
Tá sé sin go maith. Yeah, agus beig, dtuigeann tú, agus, agus so ceacht mór an sin domsa bhí ansan agus ansin, agus chuir mé ana-shuim Ansin, agus mé fós óg, an-shuim sna difríochtaí. Sea. Go mórmhór tar éis bhí mé timpeall a deich, nuacht agus nuaíocht agus fanacht agus fanacht agus rudaí mar sin, cén fáth go bhfuil sé sin ann? Sea, na difríochtaí.
Sea. Nuair a bhí tú ag fás aníos an t-am sin, i Scoil Bhríde, ab ea a bhí tú a rá? Scoil Bhríde, agus Scoil Lorcáin.
B'é Gaeilge Chonamara is mó a bhí inti nó b'é meascán nó. Bhuel, bhí meascán i Scoil Bhríde ach Gaeilge Chonamara is mó a bhí i Scoil Lorcáin. Bhí Seosamh Ó Concheanainn ón Spidéal, bhí Páraic Ó Méalóid ó Rath Chairn agus Rosmuc, is dócha. Seosamh Ó Laoi, Joe Lee, níl mé cinnte go díreach cén áit i gConamara ach bhí Liam Mac Con Iomaire ag múineadh sa scoil chéanna sara dtáinig mise ann ach bhí daoine mar é ag múineadh agus bhí croí mór sa scoil sin. Ó Gríofa. Mícheál Ó Gríofa an príomhoide ag an dtús agus Róisín Carwood níl a hainm ach bean iontach ó Chonamara. Carwood an ainm pósta atá aici.
Tá an t-ainm Ó Gríofa againne sa Suirbhé. Bhuel.
Tá, tá, tá cúpla, cúpla duine anseo le, leis an sloinne sin. Is Flaherty, is Conghailigh, is Mac Donncha, is. Sea, sea, Ó Donncha.
Ó Donncha. Sea, sea, sin é. Ah.

idir Gaeilge Chonamara agus Gaeilge Chiarraí. Sea. Sea. Agus, abair, braitheann sé ar cé, cé lena bhfuil mé ag caint. Sea. Luífidh mé isteach i gceann nó i gceann eile agus uaireanta titim idir an dá, idir an dá stól, whereas ever. Sea. Sea. Tá.
Sea. You know, agus, Ach yeah, yeah, ceol, ceol, ceol. Duh. Is breá liom abair dul ag siúl agus tá duine ina sheasamh taobh amuigh de ina phísín oibre Ná sea. agus stopadh agus cúpla neoimid nó trí nó deich Ná sea. caint agus Ná sea, sea, is, is, fealsúnacht. Ná sea, go díreach, go díreach. Plé. Sea, plé agus machnamh, bhíonn agus, um, Is aoibhinn liom féin bheith ag comhrá le daoine nó ag comhrá leatsa anois agus ag plé cúrsaí an tsaoil agus cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí cultúir.
Sea, sea, go díreach.